Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani yokhudzana ndi mkazi uyu. Mkazi ameneyu ndi hule otheratu ndipo mkazi ameneyu ndi hule osaganiza. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Patricia Makumba amachokera ku Malawi ku Zomba kwa Jali koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Boksburg. Mai ameneyu anabwera kuno ndi mamuna wake. Mamuna wake ndi Frank Malaka. Mu chaka cha 2023. Frank adamuitana mkazi wake. Akazi anga tabwerani kuno. Atafika mayiwa china chilichonse chinali bwino. Mayiwa ndi Frank ali ndi ana awiri. Adayamba kukhala ku Joni kuno ee. Kenako Frank adangomva mphekesera zoti ukapita kuntchito landlord wako amalowa m'nyumba mwakomo komanso anthu enanso amabwera m'nyumba mwakomo. Zotsatira zake Frank ankangoti aah paize ndizagwira ndekha. ndiye wakhala ee wakhala ee ndiye tsiku lina anamuuza mkazi wake ndikupita ku ntchito mkazi wake anati okay chabwino atachoka frank a landlord a Themba Chako analowa m'nyumba muja kuyamba kudya bizi za mkazi wake frank frank anatembenuka atapita ku nyumba kuja anakapeza a Themba Chako ali m'nyumba muja ndi mkazi wake atafunsa chikatere ndi chani a Themba Chako adakanika kuyankha Zotsatira zake Frank adawapatsa mambama awiri a Thembachako. A Thembachako atatuluka panja adayamba kukuwa, Eee Frank, ee wakuba, ee Frank, ee wakuba. Anthu atafika anali odabwa chifukwa choti Frankiyo ankamudziwa kuti amakhala pamenepo. A Thembachako sanazengerezenso mm adayitana apolisi. Polisi itafika inamfunsa Frank, Frank adafotokoza kuti awawa ndawapeza ndi mkazi wanga m'nyumba. Ndiye zotsatira zake akundikuwa kuti ndinu akuba. Apolisi ataona zinthu mmene zilili anamuuza Frank, Ukudziwa chani? Lowa mu van. Frank adalowa. Anayendetsa galimoto ija. Anamuuza Frank, Ifeyo sitikufuna kukumanga koma tikufuna tikuteteze. Tatiuze, uli ndi achibale? Frank ananena kuti, Eya, ndili ndi achibale ku Tembisa. Anamuuza, Ok, chabwino. Tikakusiya ku Tembisako. Apolisi ajanso anamfunsa, Uli ndi ndalama? Frank ananena kuti eya ndili ndi ndrama anati okay chabwino ukayambira life ndrama imeneyo. Ananyamuka anakamsiya ku Thembisa. Panopa Patricia anampezera mamuna wina waku Zimbabwe amene akhala naye ndipo ankhoswe ndi mkulu amene ankamugona Patriciayo ndipo panopa kumgonako sanasiyebe a Themba Chako amamgonabe Patricia. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro pena pake Kuvomereza kugonja ndi kwabwino. Chitsanzo ndi Frank. Frank anasiya mkazi wake ndipo mkazi wakeyo ali naye ana awiri. Koma Patricia sanalabadire za tsogolo la ana ake. Sanalabadire ndipo sanaganize kuti ana akamakula amafuna makolo osati kholo. Adakwatira ndi mamuna wa ku Zimbabwe. Mkazi woganiza sangakwatire ndi mamuna wa ku Zimbabwe. Mamuna amayenera azikwatira mkazi wa ku Zimbabwe osati mkazi kukwatira mwamuna wa ku zimbabwe ndiye kuti mutu sukugwira ndiye atsikana akayamba kupenga ndi bwino kumangowasiya osamalimbana nawo chifukwa amakhala abalalika chitsanzo ndi frank sanalimbane naye mkazi wake anamusiya pano life yake ili bwino china chilichonse chili bwino akuluakulu mkazi ndi munthu wamisala ndipo misala yake ikamba kuoneka ndi bwino kumusiya kupeza wina osamataya nthawi kumalimbana naye zinthuzi chifukwa amakhala zoti wapita kwalowerera